Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
Ọchịchị etiti akpọkuola ụmụ afọ ala anyị ndị ndụ ha nọ n'ọnọdụ ize ndụ n'ime mba South Africa isi n'ime mba ahụ pụọ ozugbo dịka a na-atụ anya isite mba South Africa bulata ụfọdụ ụmụ afọ ala anyị echi bụ Tuzdee obi erughị ala na ugbu a n'ala anyị banyere ọnọdụ ahụike ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi a tọrọ n'ime steeti ọyọ ọkachakwa ugbu a mmiri ozuzo na-ezo oge niile kemgbe abalị iri ise na anọ ndị omekome tọrọ ha ma wụba n'ime oke ọhịa n'ọzọ dị ka ibe ya maazị Peter Obi akpọkuola onyeisiala Tinubu iritu n'oche ọrụ ya ma ghara ịzọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị n'ala anyị ọ gbarụrụ ihu na ya gara steeti ọyọ n'abalị atọ nke ọnwa a gaa kpọtụrụ aka na-achị steeti ahụ Seyi Makinde ma jụọ ya ma onye isi ala Tinubu ọ kpọọla ya kemgbe a tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ onye ebe Seyi Makinde gwara ya na onye isi ala Tinubu aflashebeghị ya ya fọdụzie ịkpọ ya n'oku ekwentị ụjọ na egwu dị ugbu a n'ime steeti Niger dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu mụnyere ụlọ akwụkwọ praịmarị ise ọkụ n'ọchịchị kansụl Borgu nke ga-akụnyere agụmakwụkwọ ụkwụ ọjọọ n'ime steeti ahụ onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akọwala ozi ahụ na-ekesa ugbu a na ya nara aka azụ narị ijeri naira ise iji zọọ ọkwa onye isi ala iji fụnyụọ ọkụ ihi ụdụ nke Peter Obi dịka okpokpo asị nakwa akụkọ ụgha ndị otu nkwado Peter Obi The Obidient Movement akatọla aka chịburu steeti Borno Ali Modu Sheriff maka ikwu na Peter Obi ekwesịghị ịkpọ oku ka onye isi ala Tinubu rituo n'oche ọrụ ya n'ihi na Peter Obi na-achụso nkewa mba Naijiria nakwa inweta nke mba Biafra a chọtara Modu Sheriff Ọtụtụ ozi e nwetara n'oge gara aga na-egosi na ọ bụ ya nyere nkwado ego ka otu Boko Haram gbanye mgbọrọgwụ n'ala anyị. Nwunye onyeisiala Remi Tinubu ewepụtala onyonyo foto ebe ọ na-akpara akwụkwọ nri ndị ọ kụnyere n'azụ ụlọ ya dị n'obi onyeisiala Aso Rock ma jiri ohere ahụ kpọkuo ọha na eze ịmalite ịkụnye ihe ọkụkụ ubi n'ụlọ ha. Onye ọkaiwu Deji Adeyanju onye nke na-anọchite anya onye na-eme ihe ejije ịkpa ọchị Sarkin Dariya etiela mkpu ugbu a n'ihi ọtụtụ nye ije ọchịchị etiti na-eyi ije Sarkin Dariya n'ihi onyonyo vidiyo o mere na nso nso a bụ ebe ọ na-akatọ ọchịchị dị ugbu a nke Tinubu nọ n'isi ya. ụjọ na egwu dị ugbu a dịka otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee enyela oge amara abalị anọ ka ụlọ ahịa niile ndị mba South Africa nwe ịgbahapụ ma pụọ mba Naijiria ozugbo n'ihi mmetọ ugwu na ịkpa oke agbụrụ ụmụafọ ala anyị nwetara na mba South Africa otu nwata akwụkwọ ala anyị nke na-amụ ihe ọmụmụ dọkịta bekee n'ime mba Ukraine Adaobi Marian onye ọ fọrọ abalị ole na ole ka ọ gụchaa anwụọla ugbu a site n'ogbunigwe mba Rọshia gbapụrụ n'abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa gara aga ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụla ugbu a site n'ala ọma jijiji nke mere na mba Venezuela agbagorola ruo puku atọ narị ise na iri atọ na ise ebe mmadụ karịrị puku iri na isii nwetara mmerụ ahụ onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Edo North n'ụlọ sineti Adams Oshiomhole akọwala mgbaghara inye ọzụzụ maọbụ ịkwachi n'ime obodo nakwa ụlọ ọrụ nchekwa bụ nke a na-emere ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma ha kwuo na ha echegharịala dịka nke na-ekwesịghị ekwesị na nke na-adabaghị adaba onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a n'anya mmiri na ya nwere ike bụrụ onye nwụrụ anwụ tupu a zọọ ọkwa ntuliaka elu ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'ihi na gọọmenti etiti dị ugbu a na-achụso ndụ ya nakwa ụlọ ahịa niile o nwere boo ebubo na na nso nso a a gbachigidere ụgbọala ya n'ọdụ ụgbọelu ma hapụ ụgbọala ndị ọzọ maka ọnọdụ enweghị nchekwa ndị gọvanọ na ndị eze ọdịnala ndị dị na mpaghara ugwu gụnyere onye Sultan nke Sokoto zukọtara na steeti Kaduna bụ ebe ha nọ nwee mkparịta ụka banyere ọnọdụ enweghị nchekwa ụlọ ọrụ nsepụta mmanụ ala nke Dangote amalitela ibuga mmanụ petrol gaa ogbe isii n'ala anyị n'efu na-enweghị kọbọ ọbụla ha ga-anara iji buga ya ogbe isii ndị ahụ gụnyere steeti Lagos Ogun Rivers Kaduna Delta nakwa isi obodo ala anyị Abuja onye minista nchekwa ala anyị General Christopher Musa lara ezumike nka enyela nkọwa ugbu a banyere mgbalị ndị agha na-agbalị ịgbapụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a tọrọ n'ime steeti Ọyọ ma rụtụ aka na ndị omekome ahụ na-emenye iji ugbu a igbu ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ya bụrụ na ndị agha aga n'ihu ịbịarute nso ebe ha zochara pati NDC pati PDP nakwa otu nkwado Obidient n'ogo mba ụwa adọọla ọchịchị etiti aka na ntị banyere ọnọdụ nchekwa Maazị Peter Obi ha gara n'ihu dọọ aka na ntị na ya bụrụ na ihe ọ bụla eme Maazị Peter Obi na ọ bụ ọchịchị etiti ka a ga-ejide n'aka n'ọzọ dịka ibe ya osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ka ihe ọ bụla gharakwa ime Maazị Peter Obi nakwa Nasir El-Rufai ụfọdụ ọdọ nrepụ mmanụ petrol fueling station dị n'ala anyị agbachila ọnụ ụzọ ha ugbu a ma jụ irepụ mmanụ petrol n'ihi sịrịsịrịsịrị ahụ na-ekesa na a pụrụ ibugo ọnụ ego eji erepụ mmanụ petrol onye ụkọchukwu na-ebu amụma Chukwuemeka Odumeje agbakọla onye isi ala Tinubu ka ọ hụ na ụlọ ọrụ na-emepụta simenti eji akpụ aja ụlọ bụ nke Ibeto onwe na ọ lọghachiri n'ọrụ ozugbo o jikwuru ohere ahụ kpọkuo ndị Igbo niile ka ha jụ ịzụrụ simenti nke Dangote na-arụpụta mba US ewepụtala aha na onyonyo foto ụmụafọ ala anyị ruru otu narị na iri abụọ na anọ bụ ndị ha ga-achụlata mba Naijiria n'ihi ọtụtụ mpụ ha tinyere aka na ya onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya dị njikere ịgbahapụ achụmnta ya ịbụrụ onye isi ala ya bụrụ na mmadụ ọbụla gụnyere Kenneth Okonkwo ekwupụtara ọha na eze mgbekpụ ndị o mere nke na-ekwesịghị onye chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala otu onye sajenti ndị soja lara ezumike nka Abdul Isiaq akatọla ọchịchị etiti maka ozi ha zipụrụ ọha na eze site n'ọnụ onye minista nchekwa Christopher Musa na ha ebugola ọnụ ego ụgwọ ọnwa pekata mpe ndị soja site na puku naira iri anọ na itoolu gaa otu narị puku naira ọ gbarụrụ ihu na ego ụgwọ ọnwa ahụ apụghị izu n'ọnọdụ ihe isi ike a ma gosipụta obi abụọ ya e nwekwara ike na anaghị akwụru ụgwọ ọnwa ahụ Maazị Peter Obi etinyela olu ya ugbu a banyere okwu ụkọchukwu Enoch Adeboye kwuru na onye isi ala Tinubu agbalịala oke ume ya dị n'okwu nchekwa Peter Obi wee jụọ ụkọchukwu Adeboye ma mgbalị onye isi ala Tinubu ọ bụ nke kacha mma ichekwa ndị ọha na eze aka chịbụrụ steeti Kano Rabiu Kwankwaso akatọla aka chịbụrụ steeti Borno Ali Modu Sherif maka ikwu na ndị mpaghara ugwu agaghị atụnyere Peter Obi vootu o chetara ya na Peter Obi nwetara vootu karịrị nde abụọ na mpaghara ugwu n'afọ 2023 ebe ya onwe ya Kwankwaso nwetara otu nde na ụma anọ mmadụ anọ ka e gburu dịka e nwere esemokwu n'etiti ndị Yoruba na-azụ ahịa na ndị Hausa na-atụta akpakara njinji ahụ jiri n'Ọjọọ Ibadan nke steeti Ọyọ Ọgbaghara ahụ malitere oge esemokwu dapụtara n'etiti onye Yoruba na-akwọ keke nakwa onye ugwu na-azụ ahịa POS tupu ndị ugwu na-atụta akpakara magbuo ya. Otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị NUT na mkpirisi bekee etola ndị agha soja maka mgbapụta gbapụtara ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ndị omekome tọrọ n'ime steeti Ọyọ. Ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị soja nọrọ kemgbe abalị iri atọ na-ahazi ịgbapụta ndị ahụ a tọrọ bụ nke Mejọ Jeneral Nnebuife nọrọ n'isi ya. maka ọ dị aka na-achị steeti ọyọ Seyi Makinde eboola ebubo ugbu a na ya kwupụtara gụrụ obi ya ịzọ ọkwa onyeisi ala mgbe ọ kụrụ elekere anọ nke ehihie ma na elekere itoolu nke ụtụtụ echi ya a tọrọzie ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ n'ọzọ dịka ibe ya onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar akatọla pati APC maka oge e ji gbapụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ ma bo ebubo na a tọhapụrụ ha n'ụbọchị mbụ achụmnta nkwado nhọpụtagharị onye isi ala Tinubu ga-amalite onye isi ala mba US Donald Trump efoola ntutu taa na ndị agha mba US ga-eme ka mba Iran bụrụ mkpọmkpọ ebe ya bụrụ na ha nwaa anwa wee gbuo ya a ga-echeta na mba Israel nyere mba US kepukepu na mba Iran na-atụ atụmatụ imemina Trump ọ gwụna bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo